ọkụkọ si na ya enweghị ike kpọrọ isi kpụrụ ụkwụ azụ higụdara na alụbewụta na mụta dị n'ụlọ ọkụkọ na nri yere ọnụ ekpakpaghị bọtụ ha erie keghị mmiri kụghara ekugu ka okugu na ọsọ ibe ọkụ moto na ikpekere oshi beja mana oshi oshishi a bara ọgwụ na ibe ya bee n'ogo na ka mụ ya amaghị na-ekwu ọkụ na amaghị ashụ anya mee ka ashụ azụgo na nwa mgbenye amaghị ọ na-enye ịkpa aka ịkpa ahụ ilo nwa mgbenye anaghị achọ okwu ọ chọtakwa onwe onye ya ka ọ dị na anụ Pụnụ ka ije ka anụ ga ya ihe ahụ ije o. Ọ bịara igbu gị gburu onwe ya abụghị eji ọgwụ ma ya abụghị eji ọha ọyị duru na-egbu gị ị maghị na ọ bụ ọyị duru na-egbu gị nọ n'ala atụghị egwu e tie nwoke ọ daa mba ma e tie nwaanyị ọ kpara aka abụọ n'isi elelelelelelelele ya ome mma na-eme n'onwe onye na ome njọ na-eme n'onwe onye ihe marụrụ ibe m ruo ọnụ maka mmiri anaghị agbarụ n'isi iyi ma osimiri anaghị eri onye ọ hụdụghị ụkwụ ya anya ụwa bụ ashịa o onye zụrụ nke ya ọ laa anyị gbara aka ya bịa n'ụwa mekaba gbala be mma ụlọ ile i nwere n'ụwa esoghị alakọ na be mma ego ile i nwere n'ụwa esoghị alakọkwa na be mma ịhụmonyiko inye na-ele ka ma ọ n'imetere n'ụwa be eche eche tego Igwe Jim Okechi Nwodo ụlọ ile i nyere aka na-ekele gị

emereme erughị n'ọnwụ asịkwara m na emereme erughị n'ọnwụ ọnwụ ewere nwoke emereme lagharị na lọndụ mmanụ eze chitoka bịa mụrụ ahụ gwa ya gabodo dị dike ọ ṅụrụ mmanya were obele ma onye nwe obele achụkọ ga-ese ya Chukwu Abịama rịa anụ m ga-ebere gị n'isi nwa gị Igwe Jim Okechi Nwodo

adụnadụ hununu kekereke meshinye adịre o abụghị medoro omume na ọya bụ nna m lụrụ mgbe emeso mere ihe shi be ndị be nne m ya bịa ekemụna na-egbukọgo ihe na eze ga-agbamara ahụ bụ ọrụ shigbogogbonu nwatakịrị ejeghị ije kere mmanụ kwa ụbọchị o jere ije na ọ ga-ebu mmanụ isi ya laa nwunye ma marịda ma mibom ibom ga na-ekwu okwu ma ide ya ego ọnụ onye bụ ọsọ akpa ọsọ nwunye ya ebujekodu na ebe onye dunu ize keta bụ

were ya ire n'ije nganga ejiri ya mmanya abụkọ na adụmmo mego mego mego jagoro nọ n'okpoko nọ n'ele meko megoro nọ n'ala kpụzụ ivomegbu gagoro na goro pụtara ivomegbu n'ụba ma ọ ga chicha kụkara bere ọnụ hụọ ya takotenuge anyị ahụ ego ma anyị ahụ enugo alo ma lụtọrọ na ego gbara jeko onye ya ahụ mmadụ na-adị owere na-arụjeghere nwa mụrụ ji ya ga na-egbu na ya dị ka ka na ya dị enuga ofu jiri shanụ ga na ịtashua ma ọkụkọ mkpụmanụ ga-ehe elu Nsụka sadide nke arụmọna onye nyọ na asụ anụ na-edinye ekele m nno ndị be anyị weta ụta weta egbe ka anyị gbagbuo chụrụ na ebe akụ mụta ya ara chụrụ ya gba nwa ngwere n'okpoto paze ishi nwa ngwere ya bụ ekpere ekpere ọdọị anụ niile nwe ebube eligum ọ chụrụ ya enwe ọmụkwụ ụkwara na-akwa enwe na-akwa osisi ọ nọ n'enu ya